igbo ndị ọma na-ele anyị ama egwuregwu okwu a nọ taa ị wụrụ nwaanyị kee ihe ị na-akpọ di gị ị wụ nwoke kee ihe ị na-akpọ nwunye gị obi adị ya mma ime obi a ga n'ama egwuregwu ebe a na-eme ihe niile ihe a na-ememe ya eyihe ihe biko nụ apụọla m nọ ka a ga mara ihe m jụrụ gị ugbu a ihe m gwara gị ugbu a ya mara ihe ọha na eze nwere ikwu maka ya ọkwọ ụgbọala alariela m iwe igbo alala m Afa m bụ Ndidi Nnọlụm. Ndidi Nnọlụm, kee ngalaba na ọnụmara na okpuruọchịchị i si n'ala Igbo? Anambra steeti, Ebe na Anambra steeti? Ekwusigo Local Ebe na Ekwusigo? Amakwa Ebe n'ime Amakwa? na Ọzụbụlụ. Na Ọzụbụlụ. Ọzụbụlụ n'ime Amakwa. Ọzụbụlụ n'ime eh, eh, Amakwa n'ime Ọzụbụlụ. Okay n'ime Ọzụbụlụ. Ee, nne, ọ ka mma na ị bịa n'ama egwuregwu. Kedu ahụ ọ na-eme si napụta di gị ego gị kpọọ ya nna nna ịkpọghara nna ya pasịchi ọfụma n'ụlọ ya gbọwazi ego ka so agwa ya yes kekwa nke ọ na-eme gị nwa ya chị ịkpọ gị ma ọ wee ọ chọrọ ihe ụmụ ka ahụ si na ya chị dịka ọ gara aga pụọ bata n'izu ụbọchị ahụ ka gaa wee etu ụmụrụ ihe a na-akpọlite mmụọ ihe nọ na ha kwurucha iwe na-ewe gị ya ihe ọhịa na-eme etuo gị gị pasazi isi etuo gị iwe na-ewe etuo gị sị gị mba kwuo ya gwa anyị chọrọ ịma mba nke a dị lemonia yes nke a dị lemonia afa m bụ Chigbo Ugwu Chigbo Ugwu, kedu ngalaba na ọnụma na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo? Okay, esi m Nkanu West. Ebe na Nkanu West? Ọkụnanọ. Ebe na Ọkụnanọ? Akegbe Ugwu. Akegbe Ugwu. Ị bata na Akegbe Ugwu e nwere ọnụmara e ji mara gị? Amagụ. Onye Amagụ ka ị wụ. Ndewo ịbịa n'ama egwuregwu. Ụmụ nkata. onye ụmụ nkata ah, ụmụ nkata eh, ụmụ nkata akụkụ ebe akwata na ụmụnne ọkwa ya ah, eh, ndewo ịbịa n'ama egwuregwu ka a gagoro ya kpụrụ nke a ka a ga n'ama egwuregwu ihe niile i kwuru ọkwa n'ime ka ngalaba ka okpuru ọchịchị n'ime ya na ngalaba ọ nọ na Enugu steeti Enugu steeti ka i si ịbịa n'ama egwuregwu maazị Chigbo Ugwu Ugwu ịbịa n'ama egwuregwu biko aha otutu mbọ dike erighị arịrị kpọme dike erighị arịrị nke mbụ ya na-ebiri ya na-ebiri ọnwụ ya ka ọnwụ ya ọnwụ ya biko ee eh, kedu ihe ahụ ọ na-eme nwunye gị ji anapụta gị ego n'aka ya etuhala gị ya ụbụrụ isi gị atụgharịa gị gbawazi ego ka igwe nwa bekee na-akpọ ATM kedu aha ọ wụ okay ihe nke a bụkwa ezigbo ajụjụ o. akarịrị m ihe eji a- ịtụ afa anata ego sọsọ ihe ị ga-kwuo ọ gbawa m obi m na-abata otu a ụmụaka m bata sị m na a chụrụ ha n'ụgwọ akwụkwọ oge m ka na-akwụ ụgwọ akwụkwọ maka m ụfọdụ ime ha apụchana ọ ya ihe ị ga-ekwukwa ozugbo m wee godo ego eje bite ebite mana enweghị afa nwunye m ga-atụ m eme m ihe m na-achọghị ime ọ bara uru ịgwa ya eziokwu na nke a maka ọ ihe gbasara m biko ọ ga-amasị anyị kedu ihe eji mara gị aha gị a na-akpọ gị aha a mụrụ gị gụọ gị na ihe ejikwa mara gị ezigbo aha nne m na nna m gụrụ m wụ Christopher Obioma Cypriel Nze kama ha na-akpọ m n'ama egwuregwu Kọmanda COC Nze kọmanda coc nze onye nna ee eh, ndewo ọ ga-amasị anyị ka ị sụọrọ anyị asụsụ gị asụsụ ahụ kacha mma asụsụ ebe e si mụọ gị ọ ihe a chọrọ n'ama egwuregwu ọ wụkwa asụsụ igbo niile mba ka a sụrụ onye ọ wụla ọnụmara eji mara gị sụọrọ anyị ọ ihe anyị chọrọ a na-ajụzi ụmụ eh, ibe ka ajụjụ mma Ọkwa ya? Abụ m nwa afọ Mbaise ana m asụ Mbaise okay, eh, ngwanụ ọ dị mma biko ka anyị gazie na ya bazikwo n'ime mgbe ahụ ị na-eto omume na ị gara ng- eh, eh, kee mpaghara ị si n'ala Igbo em awụ m onye Mbaise ebe a na-akpọ Uvuru na abọ Mbaise lokal gọọmenti Imo steeti onye Uvuru Mbaise ndewo abọ Mbaise lokal gọọmenti eh, nke nọ n'Imo steeti eh, ndewo eh. nke dị ka ibe ya kedu ihe ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị hmm. obi adị gị mma gị gbawa ego dịka a na-akpọ ya ihe mere na oge m lụrụ nwaanyị nke m ọ dịta lụrụ nwaanyị taa alụrụ nwaanyị ebe afọ eh, oge afọ ole ma ole oge afọ anọ ebe 40 years eh, iri afọ anọ nwaanyị m lụrụ m adịsawo ndị ka alụwata kpọwa honey kpọwa shuga akpọ mbanụ ele ihe nke gị nwa na-akpọ gị mgbe ahụ rute ma rutekwa ugbu a ka ihe ọ kpọrọ gị mgbe ahụ mgbe ị lụrụ ọhụụ na ha kpọkwara gị ugbu a ọ na-akpọ m darling

Eh, adịkwa adị asa akpụ ya eh, oge ọ bụla ma iwe we ya kee ihe ọ na-akpọ gị ma iwe we ya kee ihe o nwere ike ịkpọ gị eh, o ji akpọ m aha abụọ nwoke si osi nze nsi osi gị zakwara ya ndewo biko mgbe ị nọ gị na na-abụ n'ọfụma mụ na ya na-abụ ịma anya mụ na ụmụ ụmụ unu amụtara m anyị amụtala ụmụ ụmụ nna nna ụfọdụ ya kpọọ m grampa m kpọọ ya gramma biko ụmụ ụmụ anyị ji akpọ anyị ha bịa ha na-akpọ anyị grampa grampa akpọ ya gramma akpọ grampa ya gara kata kata akpọ gramma akpọ ya gara ya ụzọchukwu okwuolisa bụ afa m ụzọchukwu okwuorisa kedu ọnụmara na ngalaba na okpuru ọchịchị i si n'ala igbo esi m nnewi nke dị na anambra mpaghara anambra nke dị n'ime obodo ukwu a na-akpọ naijiria kedu ọnụmara ebe i si na nnewi akaboezem dị n'ime uruagụ uruagụ wee dịzie n'ime nnewi na onwe ya n'ime nnewi na onwe ya eh, ka m jụọ gị ọzọ o nwere aha nwunye gị na-adị ya na ọ ya akpọ gị ma ọ wụrụhaala na ọ wụ na-asa ya ọ chọ ịnapụta gị ihe n'aka mm. o nwere aha ọ na-akpọ gị mm. mmụọ gị amakpuru kee aha ọ wụ ụzọ amara na agha bee enweghị ụzọ gị mara aa ah, o nwere ife ụfọdụ asị bịa na-ekwu ife chọrọ ikwu na hapụzi afa kwuo ha mana na ndị Igbo sị na bịa kpọrọ nwa m na ife na awị ị na ha ka kpa ụzọ ama na ụzọ a na ife dị ya agbọghọla gị gbụwazi ego ka igwe ndị ndị oyibo ịma ha ma nga a na-ada ya aka ihe arịstawa ọgwụ ya ka ebe a na-akpaga kama anyị achọ ka ihe resịta na erekwu ka aka ọ ka esi gbazi anyasị aha m humble Mr. Dot Godwin Ugochukwu Nwanesi aha gị a tokwara ogologo biko ị wụ onye ngalaba ebee n'ala Igbo a m bụ onye Amandụgba in Isu local gọọmenti dị n'ebee kee mpaghara steeti o si ọ nọ isu local gọọmenti wụ a part of former Orlu ị na-asụzi i jizi i jizi bekee na-akọwaziri anyị igbo e, were igbo kọwara anyị bekee Ah, ah, isu local gọọmenti wụ ofu ngalaba na Orlu na o- ochie Orlu province nọ na Imo steeti ehe nọ n'Imo steeti kedu aha ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị ọ wụ na o nwere ihe masịrị ya ọ chọrọ inweta gị n'aka ma ihe dịka ego ya kpọhaala gị aha ahụ gị nye ya gị nyewe ya ego nwa Mm, kamgbe mụ na nwunye m gbara alụ ihe ọ na-akpọ m heart mụwa na-akpọkwa ya heart A- kamgbe ahụ anyị na-akpọkọta onwe anyị heart heart mana iwe wee ya mgbe ụfọdụ o nwere ihe ọ na-eme iwe ya akpọ gị Ah, iwe wekwa ya mgbe ụfọdụ ọ na-akpọkwa m aha atụ ya chọghị ọdị ihe a ọ dị eji ike akpọ m aha m mana o nwere mgbe ọ na-eme ya nọ ya akpọ gị ya Anyị- anyị- ọ dịkawe ọ dịka- ọ dị adịkewe ọ dị adịkewe ọ dị adịkewe ara agbala nnụ aha m bụ skyplus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene

ebenese ebenese wee zi unu onye ebenese Ihioma nke dị na ọlụ nọ na imo steeti ị bịa n'ama egwuregwu kedu aha ị na-eme iwe na-ewe di gị mana ị chọọ ịnapụta ya ihe kedu aha ọ na-eme ị kpọọ ya ya gbawa ego ka igwe nwa bekee na-akpọ atm kedu aha ọ bụ aha m na-akpọkarị ya bụ n'olu n'olu igbo kwa ya N'olu Igbo, ụmụ ya bụrụ nke nke ọ bụla ị na-akpọ ya ma nke bekee ihe ọ bụla ị na-akpọ ya okay chief chief ị chọọ ịnapụta ya ihe gị ma ị chọọ iripụta ya ihe n'aka ị kpọọ ya chief ahụ ya gbawazi ego ya gbawazi ego ngwa ị na-anụ ọ gwara nwunye di m ọzọ chief ka ọ na-akpọ di ya ya gbawazi ego Ọbụmneme onye Ọbụmneme Aka Ọbụmneme Aka Aka kedu ọnụmara na ngalaba i si n'ala Igbo Anambra steeti were apụta ebee na Anambra steeti esi na Ezinifite Agwata lokal gọọmenti mpaghara mpaghara Agwata lokal gọọmenti ị bịa n'ama egwuregwu kedu aha nwunye gị na-akpọ gị ma iwe na-ewe gị gị nwere ike gbalie ego ka igwe bekee a na-akpọ ATM kedu aha ọ wụ ọ daddy ka ọ na-akpọ m ya nwa ya wụ na ọ dị ka nna ya nna ya nwụọla o ji akpọzi werezi mụwa merezi ọ mụ abụ nna ya n'obodo a ọzọ ya wụ nna ya n'obodo a igbe igbe a garakwara n'ama egwuregwu maazị Ọbụmneme ka anyị na-anọ bik chikwado onye ka ị na-aza chikwado Chukwunanụ chikwado Chukwunanụ kee ọnụmara i si na ngalaba ala igbo n'ọsụmenyi ka m esi m from odikpi village from our house igbo na odikpi village i si n'Odikpi village hmm. nke dị na Ọsụmenyi dị na Nnewi South dị na Nnewi South dị na ebee kwanụ Anambra steeti ndewo na ọ na-amasịkarị ya ịkpọ gị ma ọ bụrụ na o nwere ihe ọ chọrọ na ịnweta n'aka gị ma ọ bụ ihe dị ka ego o nwere aha ọ na-adị ya kpọhala gị gị daa onwe gị na-adazie mba gị emewe ihe ọ bụla ọ chọrọ gị ahụ Ah, ihe ọ na-akpọ m ọ bụ na ọ chọrọ ịnata ihe ya ka igwute m wayo maka ọ wayo ka ọ chọrọ igwu m mgbe ahụ Chọrọ igwu gị wayo? ọ chọrọ igwuchara m obere ego na akpa m ọzọ Ya zụ- ya zụ- ya- obi m obi obi m mana iwe wee ya kee ihe ọ na-akpọ gị Ah, ka mba iwe wewe ya ha atụpụ ọ na-atụlata onye ọbụla ya nọrọ onwe iche iwe wee ya ọ na-anọrọ onwe ya o nwere ka asị ga wetara m ihe a o nweghị afa ọ ya-akpọzi gị mgbe ahụ wetara m ihe a bụzi afa gị mgbe ahụ wetara m ihe a sị na enwere ike pụrụ- site mmadụ na-achọ gị onye a bụzi afa gị mgbe ahụ ee mana ọ bụrụ na obi dị ya mma ọ chọọ ịnata igwute gị wayo n'ego ọ kpọọ gị obi m ee makpuru ya dazi isi ya emebie otoriri ya baa gị isi ozugbo ị sị ya nne gịnị ka ọ chọrọ ikwu ọ gwa gị ihe ọ chọrọ i were obi aṅụrị ahụ nyekwa ya Albert Eze. Albert Eze. Ndewo, ị ya-asụ Igbo ụnọ. Mba. Ọkwa ị nwa afọ Igbo. Mm. Anyị ga-asụ mpe nile m jegoro Igbo ụnọ. Biko kee ngalaba na okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala Igbo. Esi m Enugu steeti. Ebee na Enugu steeti i si? Oji River. Oji River, ebee n'ime Oji River? Achị. Eh? Achị. Achị, ebee n'ime Achị, maka achị achị achị. Isikwe. Isikwe. Biko, o nwe ihe m chọrọ ịjụ gị. kedu ihe ọ dị ka nwunye gị ga-eme n'ụwa a gị gbaa ya alụkwaghị m ihe nwere ike o nwere ike ime agbaa m ya alụkwa m o soro nwoke laa agwụ laa bi ya chụwa gịlaga m o soro nwoke ya nye m red card ala ozugbo ee kee ihe ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị obi ana-adị gị mma n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ chọọ iripụta gị ihe n'aka ịma ya n'aka ọ chọọ iri gị ọrụ

arụsị ahụ na-ekwu bụ ahịa onwe ya nwe mana ejighị egbu mmadụ kama na onye metụ ihe ọjọọ o gbuo ya onu wawe ya o nwe ihe ọ na-eme ị bata n'abalị ma ị pụọla gaa mmemme ma ọ gaa committee of friends ma ọ gaa agbamnkwụ ma ebumefi ṅụchaa ihe a na-aṅụ aṅụ ngwọ nwere na-agwa agwọ ihe na-eme mmụọ gị bịa kwalite dị ka nwoke gị lọta n'abalị ihe n'oge na ngada wee na-akwụgharị na-akpụ ụrị na-ekwesị ka ọ kpụ ụrị na-agwasị gị na-atụzi gị alụ ọ wụzikwa gị ma na-echezi ihe na-eze ihe a na-atụzi gị arụ ee ya wụrụ na ihe a na-akụ gị ebe n'ihe ya ebe ihe dị ka etiti abalị ihe dị ka ndị elekere nke iri abụọ n'abalị nwunye gị alakpuola i metụ ya aka ya wee iwe kee ihe ị ga-akpọ ya mgbe ahụ ihe ị na-eji akpọ ya mgbe ahụ nke obi dị ya mma ya sahere gị baịbụl okay ihe m ji- ihe m na-akpọ ya mgbe anwa m kpọọ ya Ọdịbe eze Ọdịbe eze ihe m na-akpọ ya ị kpọghara ya pasaa isi etu a ka ọ dị ya ekpughere gị ihe e kpuchiri ekpuchi beni aha m bụ Chibụzọ Charles Okorie Chibụzọ Charles Okorie kedu ngalaba n'okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo Ọ, esi m na ngalaba okpuru ọchịchị Enugu steeti na Aninri lokal gọọmenti ebee na Aninri ka i si abụ m onye Nenwe ebee na Nenwe ka i si abụ m onye Uhueze Enugu na-atọ onye na-eze Enugu na-atọ o nwere manị Uhueze Uhueze Enugu na-atọ ị bịa n'ama egwuregwu kee ihe nwunye gị na-akpọ gị ma ọ bụrụ na ego ọ dị ya mkpa ịnata gị ego n'aka ụmụ aha obi ụtọ na-eme ya kpọghara gị gị makpuru gbọwazi ego ka igwe nwa bekee na-akpọ ATM kedu aha ọ wụ ọ na-akpọ m udo obi ya udo obi ya ya kpọhala gị udo obi ya gị makpuruzie ọ ya ọ. ọ na-emekwa na ihe gụọ gị n'abalị ihe dị ka elekere mbụ ma elekere iri abụọ n'abalị ihe na-agụ gị gụchie gị ike mebe ewela ụmụ oruru ihe a na-aba n'ọnụ ga n'anya na-arụ ọrụ ihe gị nọ gị na ngada bịakwuruzie ịchọ ịna ya ihe ma o- ma obi adị ya mma kee ihe ị ga-eme ka obi dị ya mma kee ihe ị na-akpọ ya mgbe ahụ obi adị ya ma enye gị ihe ahụ ị chọrọ iri n'abalị Okwu ahụ a m gwara gị udo obi m ịkpọ ya iri obi m ya pasara gị ịnyụ emebe ee gị anyụwazi ọyị emebe ee aha mụwa bụ ọnụ ukwu na Mbaukwu MC ọnụ ukwu na Mbaukwu ọnụ ukwu na Mbaukwu yes ndewo ịbịa n'ama egwuregwu kedu ngalaba okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala igbo a esi m nọ o- ngalaba okpuru ọchịchị Ọka South local gọọmenti Ebe na Ọka South ka i si? Esi m na Mbaukwu. Ebe na Mbaukwu? Esi m na Obi Ọfịa. Ebe na Obi Ọfịa? Esi m na Namkpu. O si na Namkpu nke dị na Obi Ọfịa dị na Mbaukwu dị na Ọka South. Ị bịa n'ama egwuregwu, kedu ihe ọ na-eme nwunye gị chọọ ịnapụta gị ego n'aka ya akpọ gị? Ya akpọhala gị ma i jigodi ya gị gbaa nzuzu nye ya gbọọzie ego ka igwe nwa bekee na-akpọ ATM. Ọ bụrụ na nwunye m chọọ ịnapụta m ego, ọ ga-asị m chetakwa na ọ sweetheart ya ka m bụ. ya ekwuhala ya ekwuhala ya m ga-adọwazikwa isi agwa ya Ah, Mr. Possible. Mr. awụghị asụsụ Igbo. Maazị Possible Ede. Maazị Possible Ede. Kee ngalaba na ọnụmara i si n'ala Igbo? Eh, ọ m onye Enugu steeti. Ebe na Enugu steeti ka i si? Eh, Nkanu. Ebe na Nkanu. Ụgbọọka. Ebe na Ụgbọọka. a m onye Ụmụisu nọ Ụgbọọka nọ n'ime Ụgbọọka Ụmụisu nọ n'ime Ụgbọọka echere sị ịnị ka m lewegodi e, ndị ewe gara kedu aha ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị gị makpuruzie ya matuo gị ma i jigodi ego gị gbọwazie ego ka igwe nwa oyibo na-akpọ ATM kedu aha ọ ọ daddy ọ kpọhana m daddy ọ kpọhala gị daddy obi ụtọ emewe m m mee ihe ọbụla ọ chọ ọnwa ohu onwe nna

mgbe ọ ga-abịa sị di m biko achọrọ m nwa ego m ga-eji wee mee otu a wee mee otu a ọ dị otu etutu ahụ ọ ga-etu m n'ịga iwu mee m achọghị ime eme mewe onweghị nwa ahụ ngwanụ ndewo maazị Roland Onyeakazi ma maazị Roland Onyeakazi Igbo Igbo a ka nọkwa n'ama egwuregwu ebe a na-asụkarị asụsụ Igbo na-agwaghị ya ngwa n'ụdị ọwụla ndewonụ ara agbala ụnụ aha m bụ Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene aha bụ maazị Nelson maazị Agada maazị Nelson maazị Agada otu naanị gị maazị Nelson Agada ka ọ maazị maazị Nelson Nelson Agada ị wụ onye ebe n'ala Igbo kee mpaghara ọnụmara ngalaba i si n'ala Igbo abụ m onye Ebe n'Udi Local Gọọmenti Enugu Steeti ebe na obe gị si abụ m onye amago ebe amago ebe yes ahụ ha si igbo ah, eziokwu ka m jụọ gị ke ihe ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị iwe na-ewe gị ịkpasị isi nye ya ego ah, ọ bụrụ na m afa m na afa igbo m ọ na ọ na ọ na ọ na in fact eh, amaghị m ihe ọ na-eme m in fact ahụ ha si igbo okay sorry oh.

ebe m gara ka ụlọ ebe i si n'ala Igbo eh, eh, eh, ngalaba okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo Enugu steeti ebe na Enugu steeti Igbo etiti ebe na Igbo etiti Ekwegbe ebe na Ekwegbe Ekwegbe dịka na ome ama nna gị ke ihe a na-akpọ ya ekwegbe ekwegbe ị bịa n'ama egwuregwu ị gara ịga ebume ihe ma ị lọtara ọrụ n'oge na-ekwesịghị ekwesị ịṅụchala nwe ihe niile nọ gị n'ọnụ gị alọta n'ụlọ Eh, iwe na-ewe gị nwunye gị chọọ ịnapụta gị ego n'aka kedu ihe ọ na-eme ya kpọ gị mmụọ gị alọtuo gị enye ihe ọ chọrọ nwunye gị oke o nwere kpọ m daadị um, mpa Chibụzọ afa nwa nwoke eh, mpa Chibụzọ ma ọ daadị erecha eh. gị otu otu ihe ugbu a ya na-akpọ gị daadị gị na-aza afa m eji oyi mpa Chibụzọ ma na azaghịkwara nke ọ na-eme ihe ị ṅụcha ihe ahụ ị ṅụrụ lọta n'abalị o nwere ka ihe nọ gị n'ukwu chi na-atụziri gị ụka gị akpa madam aka ya etipụ gị aka na ihe dịka elekere iri abụọ nke etiti abalị etibi gị aka igụdị agụdị ya akụpụ gị o nwe ihe ị na-eme kpọ ya mmụọ ya alọta ya enye gị babụl oke gị rie ka ihe ọhụ amsa mọmi Chibụzọ ke nke na-eme nfas na enwe tụọ atada dị o enyi ị wụ ajọ mmadụ obi m ịkpọ ha ala eriri ya mara sị o nwe ihe i bu n'obi otu a ka ọ dị ọgwa ya aha m Emeka Nwegbu Emeka Nwegbu ke ngalaba na okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala Igbo awụ m onye Umunze dị n'Orumba South Anambra steeti ị bịa n'ime Umunze kedu ebe wụ aha ama nna gị kedu aha ya oke aha m ụmụakụara ama nna m ụmụakụara ụmụakụara ị bịa n'ama egwuregwu aha maazị Kelechi Uweme ee maazị Kelechi Uweme maazị Kelechi Uweme ke ngalaba n'okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo esi m na Abia steeti ebee na Abia steeti ka i si n'ụmụahịa ị bata na ụmụahịa ọ wụ na e rute n'ụmụahịa ọ wụ na e rute na gị ebe ama onye ama nna gị ọnụ ọkpọrọ ala ebe i si ya jụọ ụmụahịa saut i ru na ụmụahịa saut jụọ maka ụmụọpara i ru na ụmụọpara ị jụọ maka Uweme kọmpan Uweme ị bịa n'ama egwuregwu o nwere ahụ ọ na-eme ịga ma ọ gara ihe dịka egbumefi gị alọta ya mgbe ahụ ị ṅụọla ṅụju isi gị alọta n'ụlọ ihe dịka elekere nke iri abụọ n'abalị o nwere ihe nọ gị n'ukwu ihe abịa tụwaziere gị ụka ya dị gị ka ị chọrọ ịgwa nwaanyị okwu nwaanyị anaghị ekwe onwe ya ahụ ị na-eme ikpe mgbe ahụ isi ebutuo ya ya enye gị ihe ị chọrọ ka ihe ahụ ị na-akpọ ya ka obi dị ya mma ọnụ bebi m onye kpọ ya bebi eh, ọ tọọ ya ekwentịghị ịkpọ ya atọ ya ọ na-eme nwere ihe ọ na-eme ya kpọọ gị mgbe ego adị n'ụlọ ya kpọghala gị gaa ọkwa ịhụ n'ihu ma ọ chiri gị ọrụ nwa ahụ na-eme ya kpọghala gị ịhụ n'isi gị wepụta ihe ọ chọrọ aha m bụ Innocent Uchechukwu Innocent Uchechukwu kedu ngalaba na okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala Igbo abụ m onye Enugu Nsụka Igbo Etiti local gọọmenti abụ m onye Ekwegbe onye Ekwegbe Igbo onye Ekwegbe ukwu Ekwegbe Ekwegbe ee eh, ị bata n'ime Ekwegbe kee ọnụmara ama nna gị kee ihe a na-akpọ ya ama ọhụụ Ekwegbe ama ọhụụ Ekwegbe kedu aha ị na-akpọ nwunye gị ma ọ bụrụ na ị chọ ịnapụta ihe ọ dị m n'obi ma ọ bụrụ o nwee ihe na-agụ gị echi na ihe n'abalị kee ihe ị na-akpọ ya mmanụ anwụ ehihie ọ dị m n'obi n'abalị mmanụ anwụ nche ịnapụta ya ihe ọ bụ ego n'aka ọ bụ nke eji n'aka ịma ihe ịma nwe- mgbe ụfọdụ ị gara emume efi gị lọta anyị ṅụọla ihe a na-aṅụ aṅụ ihe nọ gị na ngara na-agbaziri gị ụka ịma ọ dịghị anyị ya ejeghị gị eje gị gwa nwunye gị ihe anyị ọ na-agwa gị ya bụrụ ihe a gị ihe na-akpọ ya o nwere afa anyị anaghị akpọfọdụ nke ahụ bụ ihe anyị na-akpara onwe anyị mgbe obi dị anyị mma Ee, m na-akpọkwanụ ya mmanụ anwụ ya nke anyị na-asị ha ọnụ m ga-akpọkwanụ ya nke m bịakwa n- ihe a na ịma na otu esi akụ ihe a n'abalị na ọ bụ ya ya bịa kpọba afa ọ kwa ya ọ dị mma nwanne m biko kedu aha gị Chukwudi Igwenagụ Chukwudi Igwenagụ kedu ngalaba n'okpuru ọchị i si n'ala Igbo Eziagụ lokal gọọmenti Enugu steeti ebee na Eziagụ ka i si Ụmụmba Ndịụnọ ebee na Ụmụmba Ndịụnọ ka i si abụ m onye okpieze a erute na okpieze kee aha ama nna gị abụ m onye ndị uwenu n'okpieze Ụmụmba Ndịụnọ ị bịara m egwuregwu kedu ihe nwunye gị na-akpọ gị ma ọ bụ na ọ chọ ịnapụta gị ihe n'aka ego nwa ahụ obi ụtọ na-akpọ gị aha ọ na-akpọ m bụ eh, ọ na-akpọ na bekee kee ihe ọ na-akpọ gị na bekee bebi bebi bebi mụrụ obere nwa ọ kwa ya ihe ọ chere ihe o chere na gị wawo gị go gị go ya bụkwara ya gị ịza mama zara mama zara ha emere ego m ihe dị elu ya bụghị ya gị ịza